lajɛba mandiw an bɛ aw fo aw ka ɲɛmadali la aw ma fili bɛɛya walawalali kɛnɛ don kɛnɛ min bɛ sigi aw ye min ye dɔgɔkun fila dɔgɔkun fila an bɛ eh, babu dɔ ta an bɛ kuma fɛn min kan kuma caman na an bɛ fɛn minnu fɔ an ka kumaw kɔnɔna na o de ye demokarasi yɛrɛ jɔsen ni o ye jɛmufanga dɔw ko bɛɛjɛ fanga dɔw yɛrɛ ko ko bɛɛya dɔw yɛrɛ fana ko ko demokarasi fanga bi ka kuma an ka bi babu kan babu yɛrɛ bɛ fɛn min kan o de demokarasi eh, baara kɔnɔna na ka fangaw fara ka bɔ ɲɔgɔn na an ko séparation du pouvoir tubabukan na ɔ pouvoir exécutif o ye pouvoir nasɔn jumɛn ye an bɛna kuma o de kan bi an ka maa welelen bɛ yan nɔ karamɔgɔ mm. i ni waati kɔri baasi tɛ yen tɔgɔ duman jamu duman Mamadu Bɛte ne ye juriste ne bɔ Balabu ni sifinnaka ye Balabu denmisɛnninw ka kulu bɛ yen n y'o troisième vice deuxième vice président association démocratie fana wani wani membre dɔ ye ani grand grin fana membre dɔ fana ye tabarikala lajɛbaw a y'a faamuya ka ban k'a fɔ min ye an ka maa welelen ale yɛrɛ ye maa min ye a ye ɲɛfɔli kɛ o ko siratigɛw la bi an ko ko eh, ka fangaw k'u fara ka bɔ ɲɔgɔn na walasa min ye eh, demokarasi a baara ka se ka kɛ ka ɲɛ k'a tɛ se ka taa o kɔ fiyewu n'a fɔra ko séparation de pouvoir n'i y'a lajɛ pouvoir pouvoir pouvoir minnu bɛ yen n'o ye fanga fanga bonda fanga bonda fanga bonda dɔw bɛ yen nɔ an b'a ye k'a fɔ pouvoir exécutif bɛ o kɔnɔna na n'a fɔ pouvoir exécutif fɛn jumɛn de don
Abdou i ka ɲininkali diyara n ye mais yan'a tun ka di yan'a tun ka se pouvoir exécutif ma an tun ka kuma séparation de pouvoir tabarikala Parce que séparation de pouvoir a ah. ka fanga bɔ ɲɔgɔn na mhm. euh, jateminɛ dɔw de y'a kɛ mhm. euh, donc euh, fɔlɔ mhm. ne y'a ta k'a lajɛ yanni démocratie tuma na n'i ye diɲɛ lajɛ i b'a sɔrɔ empire baw de tun bɛ yen donc empire nana ben donc religion fana nana donc en tout temps mɔgɔw tora halisa fili kɔnɔ donc penseur dɔw bɛ n'a bɛ f'o ma les penseurs de lumière olu ka waati la donc kodɔnnabaw ni maa faamuyali maa faamuyalenw donc dɔw ye sɛbɛnni kɛ ko parce que n'a ye fanga bɛ ta i b'a sɔrɔ fanga bɛɛ bɛ mɔgɔ kelen bolo donc olu nana a fɔ n'a ma ɲa fanga kan ka mara ka ɲa fanga kan ka tila donc o la olu bɛ fanga bɔ ɲɔgɔn na donc bɔɲɔgɔnna la o nana fanga bɔ ɲɔgɔn na ka se saba ma donc penseurs ninnu na mun yɛrɛ ta kodɔnna kosɛbɛ fila bɛ kelen bɛ a bɛ f'o ma Locke o ye anglais ye kelen bɛ o Montesquieu o ye français bon i mana théorie in yɛrɛ fɔ kuma o kuma caman bɛ Montesquieu de fɔ ɲɛna parce que caman ye baara kɛ n'ale ka hakilina ye donc ale bɛ mun fɔ o la ale ko fanga kan ka tila tilayɔrɔ saba

donc n'o bɔra yen sisan mhm. an ka babu yɛrɛ bɛ mun kan awɔ parce que babu in gunnen don mun na semaine eh, semaine dɔ in na mhm. an kumana institution kan mhm. donc institution fila min bɛ yen olu ye pouvoir exécutif ye donc raison pour laquelle awɔ laɲini kɛra bi eh, pour que an ka se ka kuma pouvoir législatif eh, exécutif kan awɔ awɔ donc e m'a ye donc olu b'a bɔ ɲɔgɔn na ten sabanan o ye pouvoir euh, judiciaire ye mhm. donc ni baara ma k'a kɛcogo la mhm. sanction bɛ se ka ta mhm. bon n'i y'a ta i k'a lajɛ awɔ théorie yɛrɛ de bɛ mun ɲini ale bɛ kuma régime min kan kosɛbɛ o régime démocratique de ye mais i b'a sɔrɔ a tɛ kuma régime monarchique kan parce que n'i taara monarchie ninnu na i b'a sɔrɔ a caman na c'est confondu i b'a sɔrɔ législative ani pouvoir exécutif ni pouvoir judiciaire yɔrɔ dɔ la i b'a sɔrɔ a bɛɛ bɛ mɔgɔ kelen bolo i m'a faamuya awɔ awɔ donc i n'a fɔ an bɛ se ka hali pays fɛnw ta eh, Émirats arabes unis ninnu caman filɛ i b'a sɔrɔ ani an ka fanga bɔlen don cogoya min na kelen tɛ donc objectif yɛrɛ ye mun ye Montesquieu yɛrɛ ka nin séparation de pouvoir la objectif a bɛ mun ɲini o kɔrɔ de ni fanga bɛɛ tora mɔgɔ kelen bolo a bɛna se ka mun kɛ a bɛna damatɛmɛ wale kɛ a bɛ dan sago donc faut que fanga ka équilibrer donc fanga ka se ka fanga minɛ donc o hakilina de nana ni séparation de pouvoir ye voilà d'accord ok séparation du pouvoir minnu bɛ k'an lajɛ a y'a faamuya k'a fɔ o ye ka se ka eh, fanga bakuruba kana di maa kelen ma a tigi k'a sago kɛ a ka min ye eh, fanga mara a ka mara cogo la hakilila bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ ale kelen na n'o kɛra dun dansago bɛ kɛ o de kama a bɛ ko ka fanga bondaw k'a fara ka bɔ ɲɔgɔn na bi an y'a kanu ka kuma mun kan i n'a fɔ an bɛɛ y'a fɔ an ka kuma daminɛ la cogo min na o de ye pouvoir exécutif ye pouvoir exécutif yɛrɛ pouvoir nasɔn jumɛn ye an bɛ se ka ɲɛfɔli jumɛn k'a la maaw k'a faamuya ok pouvoir n'i ko pouvoir exécutif pouvoir exécutif ye fanga de ye mun bɛ di président ani gouvernement ma donc an juristew b'a fɔ c'est un pouvoir à bicéphale ça veut dire kunkolo fila de b'a la muru ni kun fila voilà donc président an bɛ bɔ k'ale sigi ɔ n'an ye président sigi sisan

la kunkolo fila de bɛ yen président ani premier ministre
lajɛbaaw n b'a dɔn k'a fɔ a y'a faamuya ka ban an ka sigi tɛmɛnen na an kun ye institution ni o ye jamana yɛrɛ fanga bonda fanga bonda fanga bondaw ye an kun ye olu fɔ o kɔnɔna na an kun ye fila fɔ ni o ye président de la république yɛrɛ ye ale fanga jamana fanga bonda ye ka fara ale kan gouvernement bɛ yen n'o ye premier ministre ani ministre tɔw ye

fɛn fɛn bɛ jamana kɔnɔ ni mɔgɔ bɛ jɔ mun na gɛlɛya la donc olu ka baara bɛ ɲɛsin o ma bon a bɛ tali kɛ kuma dɔ la gouvernement yɛrɛ sigicogo la donc kɛnɛya b'o la kalanko b'o la sécurité ko b'o la an ka sɛnɛko b'o la sport ko b'o la gouvernement yɛrɛ bɛ sigi cogoya min na donc o de kama i b'a sɔrɔ chaque mercredi u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn kɔnɔ conseil des ministres la donc o b'a sɔrɔ ça veut dire problème ba mun bɛ yen ou bien affaire baba mun bɛ yen olu caman bɛ décider o yɔrɔ la nin yɔrɔ in na fana e bɛna e bɛna ye k'a fɔ tiɲɛ na pouvoir ninnu bɔlen don ɲɔgɔn na parce que o waati olu bɛ conseil kɛ mɔgɔ foyi si tɛ fara o kan ni gouvernement dɔrɔn tɛ les députés tɛ se ka taa o waati i b'a sɔrɔ pouvoir judiciaire mɔgɔ foyi tɛ fara o kan o gouvernement dɔrɔn don o mana fɛn fɛn fana to donc kɔfɛ o bɛ sɔrɔ ka ɲɛsin députés ma pour que olu ka sɔrɔ k'a tɔ lakilen n'a kan ka tɛmɛ sira min fɛ olu bɛ sɔrɔ k'olu voter pour que baara ninnu ka se ka kɛ sariya kɔnɔ donc o yɔrɔ yɛrɛ la i b'a dɔn k'a fɔ fanga bɔlen don ɲɔgɔn na parce que e tɛ se ka taa conseil des ministres la ne tɛ se ka taa donc a bɛ président ani gouvernement olu fila de b'a kɛ donc a bɛ kɛ an fɛ yan an b'a fɔ mun ma conseil des ministres ordinaire mun bɛ kɛ chaque mercredi mais dɔ fana bɛ yen a bɛ fɔ mun ma extraordinaire i b'a sɔrɔ ko balilen bɛ se ka ci awɔ awɔ donc kuma dɔw la olu an yɛrɛ b'a ye olu bɛ kɛ vendredi su fɛ kuma dɔw bɛ kɛ jeudi su o b'a ye ni ko balila sinon ordinaire kɔni a kan ka kɛ chaque euh, mercredi bon yɔrɔ dɔw la dɔw b'a kɛ chaque mercredi ça dépend des pays ɲɛfɔli kɛla an ye sisan minisiriw bɛ laadala ɲɔgɔn ye min kɛ n'a ɲɛ bɛ minɛ jamana yɛrɛ eh, faama fɛ kuma caman na ko o ye pouvoir eh, législatif ni eh, tɔw bɔlen kɔ a la o ye exécutif ka ɲɔgɔn ye de ye i b'a ye k'a fɔ depitebulon maa tɛ taa yen n'o ye pouvoir législatif maaw ye minnu ye an ka fangabonda tɔw ye olu si tɛ kɛ yen nka ni nin baara in de kɛla ka ban a kan ka yira mun na a kan ka ɲɛfɔ mun ɲɛna fangabonda tɔw la baara bɛ sɔrɔ ka kɛ ayiwa ni nin ma kɛ ka ɲɛ jamana min kɔnɔ pouvoir législatif o bɛ yen exécutif bɛ yen pouvoir wɛrɛw bɛ yen n'a ma kɛ ka ɲɛ a bɛ se ka na ni gɛlɛya jumɛn ye a bɛ se ka na ni gɛlɛya ye i n'a fɔ komi gɛlɛyaw ka ca je pense que nin numéro tɔ ni mɔgɔ min y'a suivre o b'a dɔn o bɛna faamuyali caman sɔrɔ a la parce que bi an bɛ ka kuma pouvoir exécutif kan se ka kɛ dans deux semaines mɔgɔ wɛrɛ bɛ na o bɛna kuma législatif kan o kɔfɛ an b'a datugu ni pouvoir judiciaire ye donc ninnu bɔ bɔlen don ɲɔgɔn na cogoya min na n'a ma kɛ ka ɲa a bɛ na ni gɛlɛyaba ye ka mm. ɲɛsin jamana ma mm-hmm. an b'a ta hali an ma se ka se pouvoir tɔw ma an k'a ta exécutif kɔnɔ komi mm-hmm. an ka débat b'o kan mm-hmm. i b'a sɔrɔ président ale de bɛ premier ministre sigi premier ministre ni président man ka fɔ ɲɔgɔn kɔ o de la a daminɛ na n y'a fɔ ɲɛna n ko fanga min don fanga kun fila don ɔ premier ministre bɛ président ka yamaruya kɔnɔ donc ni premier ministre kumana yɔrɔ min na i b'a sɔrɔ président ka kumakan a kan k'o de lase donc ale man ka fanga in boli n'a yɛrɛ hakilina ye a bɛ boli ni président de hakilina ye donc i b'a sɔrɔ kuma min na n'olu fila bɛnna i b'a sɔrɔ a b'a dɔn jamana kan ne ye misali di ma sisan i n'a fɔ an bɛ pouvoir de transition na mais sisan n'e ye maliden fanba ta exécutif kan a nimisiwasa bɛ ka sɔrɔ dɔɔnin parce que président de transition a n'a ka premier ministre bɛ ka ɲɔgɔn faamuya i bɛ kan kelen fɔ o bɛ ka kan kelen fɔ donc a fɔra tan ayiwa a fɔra tan cogo de la min ye pouvoir exécutif ye ni o ye fanga bonda dɔ ye an ka démocratie fanga kɔnɔna na an bɛ ka baro kɛ o de kan bi an ka maa wele mamadu berete de ye mamadu berete an b'a ye fana kuma caman na i b'a ye eh, jamana kɔnɔna na min ye wulikajɔw ye i b'a sɔrɔ a bɛ kɛ maa caman fɛ tuma dɔ la mɔgɔ dɔw yɛrɛ b'a ɲini k'a fɔ ko eh, min ye ɲinan ɲɔgɔnna fɛn minnu fɛn minnu bɛ kɛ président ni premier ministre ni ɲɔgɔn cɛ tuma dɔ la i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ jiginna yɔrɔ sɔrɔ dɔ la donc e y'a jira k'a fɔ walasa baara in ka se ka ɲɛ f'u bɛɛ da ka kɛ filen kelen na donc maintenant u da ka kɛ filen kelen na e yɛrɛ fɛ o bɛ ɲɛ cogo di parce que nin mun filɛ nin ye an bɛ fanga min kɔnɔ tan ça c'est un pouvoir extraordinaire parce que hali constitution yɛrɛ tɛ nin prévoir n bɛ fɛ k'a fɔ n'o y'a sɔrɔ sisan misali la président élection de kɛra président sigila président de la république sigila o ye parti dɔ mɔgɔ ye est ce que ale bɛ se ka premier ministre sugandi mun ye eh, fanga sinaw ye eh, n'u u ka kumakanw bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ est ce que o bɛ ɲɛ a la bon en général i ka question diyara n ye mais i ye mun fɔ ni président sigira i b'a sɔrɔ en général an bɛ taa mun na parce que institution ninnu bɛ ɲɔgɔn sigi de awɔ donc ni président sigira donc an bɛ taa direct ale b'a fɛn sigi gouvernement sigi donc ni gouvernement sigira i b'a sɔrɔ wasaden kalata o de bɛ ta donc président bɛ taa majorité ɲini mhm. donc normalement n'a ye majorité sɔrɔ mhm. euh, a kan ka premier ministre choisir o majorité cɛ la mhm. a bɛ se ka kɛ tuma dɔ la premier ministre yɛrɛ tɛ bɔ a ka parti la mais a bɛ bɔ majorité la donc o la o b'a to baaraw bɛ teliya e m'a faamuya mais euh, pour que o ka se ka bɛn ça veut dire fo bɛɛ ka t'u ka yɔrɔ la premier ministre ale de bɛ na eh, wasabulon ɲɛfɛ mhm. ka déclaration de politique générale kɛ mhm. donc wasadenw bɛ sɔrɔ k'a lajɛ mhm. k'a fɔ est a ye kuma min fɔ eh, est ce que kuma in bɛ se ka kɛ olu bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ ni bilasira min bɛ yen olu bɛ sɔrɔ k'a bilasira est ce que i y'a faamuya mais n'a n'a tɛ ka taa o kɛcogo la o bɛ se ka wele ka ɲininkali kɛ mun yɔrɔ min tɛ ka taa kɛcogo la kuma dɔ premier ministre yɛrɛ bɛ se ka wele ani tiɲɛ bɛ ministre minnu ka baara la mhm. olu caman bɛ wele dɔw bɛ kɛ question orale ye dɔw bɛ kɛ question écrite ye mhm. donc olu bɛ kɛ mhm. assemblée la mais e question min kɔni fɔ euh, normalement pour que gɛlɛya kɔni kana kɛ o ni ɲɔgɔn cɛ donc o fila kan ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ premier ministre kan ka baara kɛ n'a hakilina ye parce que président bɛ sigi ni euh, projet de société dɔ de donc premier ministre man ka b'o kɔnɔ parce que e ye mun fɔ tan kuma dɔ la gɛlɛya bɛ don ɲɔgɔn cɛ parce que président b'a ye ale sigira ni projet de société min ye premier ministre tɛ k'o lawaleya bon n'ale dun bɛ fɛ ka taa mandat wɛrɛ ɲini ni o ma lawaleya donc ale ye layidu min ta ale tɛna se k'o layidu tiimɛ a bɛ gɛlɛya donc i b'a sɔrɔ kuma dɔ la a b'a ɲini premier ministre ka taa donc o la kɔni ni président ye premier ministre tɛ ka taa ni baara y'a taasira fɛ donc a bɛ premier ministre bɔ yen ayiwa i ka eh, kuma la n bɛ fɛ k'a faamuya i b'a ye k'a fɔ fana n'i ye a ta k'a lajɛ mhm. i b'a ye k'a fɔ pouvoir exécutif est ce que a walankatalen don kosɛbɛ mhm. parce que n'i y'a ta k'a lajɛ mhm. n'i ko président eh, président de la république ale y'a damana institution ye fɛnkɛ gouvernement y'a damana institution ye mais est ce que gouvernement ka bolofara tɔ minnu bɛ yen

Ahan, ale bɛ dulon gouvernement na toujours, gouvernement na toujours, d'accord, n'i taara sisan région na sisan par exemple on prend l'exemple sur la région de Sikasso, unhun, n'i taara le chef de l'exécutif à Sikasso, unhun, ça c'est le gouverneur, d'accord, gouverneur, ah d'accord, bon à travers e bɛ ka mun fɔ service tɔw la i b'a sɔrɔ dugu ma, unhun, direction nationale bɛ yen, unhun, bon olu direction nationale bɛ dulon, unhun, ministère dɔ de la, unhun, unhun. o ministère fana bɛ gouvernement kɔnɔ gouvernement kɔnɔ donc e m'a ye a toujours o bɛɛ bɛ pouvoir ka b'o la ka taa fo service centraux la centraux la fo ka taa fo dugu ma d'accord d'accord n'a n'a hali n'i bɔra région kɔnɔ n'i taara préfecture la donc i bɛ taa sɔrɔ le préfet c'est lui le chef de l'exécutif n'i bɔra yen tuguni ka na sous préfecture la le sous préfet est le et, et, et, le, et le chef de l'exécutif. Mm -hmm. Donc, président, pouvoir exécutif fanga dɔɔnin dɔɔnin kalifalen bɛ ninnu bɛɛ la ka jigin ahan o de y'a kɛ kuma dɔ la a dɔw bɛ n'u kumana u b'a fɔ ko comment on appelle en vertu des pouvoirs qui me sont conférés fanga mun kalifalen bɛ n na ah d'accord d'accord d'accord Mamadu Berete a faamuna kosɛbɛ min ye nin babu ye an bɛ se ka layidu di maaw ma k'a fɔ an bɛ na tuguni parce que an y'a dabɔ mun kama o ye fangabondaw dɔnni ko mɔgɔw fɛ ni fangabondaw dɔnna bɛɛ k'a jira o la fana mm. fanga bonda nasɔnya jumɛn ni jumɛn bɛ yen u b'u tɛgɛ di ɲɔgɔn baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo di mm. n'u fana tɛmɛna ka bɔ yen nɔ mm. k'a lajɛ cogoya min na an bɛ se ka baro kɛ o kelen-kelenna kan walasa mɔgɔw ka faamuyali bɛ se ka jiidi cogo min na an bɛ se ka kɛ kunuma kelen na cogo min na faamuyali ko la janko nin fɛn ninnu kunnafoniw kan o tɛ ayiwa mamadu berete an bɛ se k'a fɔ kolon kɔnɔ ale sila siyana sabula fɛn min don ale tun ye pouvoir exécutif an bɛ se k'a fɔ ale ye fanga bolofara euh, kelen don mais i b'a sɔrɔ yɔrɔ fila de b'a la président de la république bɛ yen nɔ ka fara ale kan gouvernement fana bɛ yen nɔ d'accord donc sisan an bɛ layidu di mɔgɔw ma nataw la an bɛna fangabonda tɔ ninnu fana ta législative ni judiciaire an bɛna kuma bɛɛ kelen kelenna kan nka nin babu man jan kosɛbɛ ten sabula eh, ni côté eh, eh, dɔ in ta n'i ye dɔɔnin f'o la ka dɔ bɛ côté dɔ in na i b'a ye k'a fɔ o ye a nɔgɔyalen ye donc n'o y'a sɔrɔ folikan mun b'i bolo euh, ka ɲɛsin lajɛbaaw bɛɛ lajɛlen ma san'an ka kɛnɛ kuncɛ abdu folikan min bɛ n bolo ka euh, ɲɛsin lajɛbagaw ma mhm. euh, komi an yɛrɛ ka association tɔgɔ yɛrɛ b'a fɔ cogoya min na mhm. démocratie one one mhm. donc c'est très important an ka nin fɔ mɔgɔw ɲɛna parce que nin kɛkun tɛ mɔ eh, dɔwɛrɛ mhm. ni jamanadenw ye nin dɔn mhm. hali votu yɛrɛ kɛcogo la mhm. a b'u dɛmɛ an kan ka dɔn mun ye mɔgɔ se bɛ mun kan ka se fangaw bɔcogo ɲɔgɔn na a b'u dɛmɛ eh, donc o de kama an bɛ ka nin mun kɛ nin ye fasoden ɲumanya kɛnɛ dɔ ye eh, donc min b'an lajɛ an b'a ɲini u fɛ n'u bɛ baro dɔ la o ka nin kuma to ka baro kɛ nin kan parce que nin bɛɛ bɛ jamana ɲɛtaa dɔ dɔ fɔ ani folikan ne ko n ka foli kɛ n bɛ foli lase balabugu jeunesse bɛɛ lajɛlen ma eh, ka foli di eh, saka jara ma n'ale ye grand grand président ye ka nana kadijatu ture fo n bɛ bala kamara fo ale bɛ k'an lajɛ nin waati na fo maroc ani saka fɔnba olu fana bɛ k'an lajɛ depuis italie eh, donc k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna donc o ka to toujours association démocratie one one kan fɛn fɛn bɛ demokarasi ko kɔnɔ an kɔni ka baara ye mun ye an bɛ kunnafoni ɲini ka ɲɛsin u ma pour que mɔgɔw ka se k'u ka jamana fɛnw dɔn mɔgɔw sigilen don mun kan pour que u ka se k'a dɔn
anw ka sigikun ye min ye jɛmufanga koɲɛw ko don walasa fɛn min ye demokarasi fanga ye u ka se ka ɲɛdɔn bolofara minnu bɛ a la u ka se ka ɲɛdɔn demokarasi yɛrɛ bɛ sɛmɛ fɛn minnu ni fɛn minnu na o bɛɛ lajɛlen ka se ka ɲɛdɔn faso jama bɛɛ lajɛlen fɛ mamadu bɔra ka a ɲɛfɔ an ɲɛna an ka maa welelen mamadu berete fɛn o fɛn bɛ yen nɔ ko o bɛ se ka kɛ nin baara in ɲɛni sababuya ye an b'o kɛ o de siratigɛ la aw minnu fana bɛ k'an lajɛ an tɛ saliya aw bɛ se ka aw ka commentaires bila an ka eh, vidéo la k'a jira aw bɛ fɛ an ka kuma fɛn minnu fɛn minnu kan

07 n'a ye o kongo ani anw bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ fɛla minnu bɛ aw la a ko siratigɛw la an na se ka o bɛɛ lajɛlen da aw tulo kan nin ye eh, foli ye mamadu ka ɲɛsin min ye isa eh, jawara ma ale fana ye a teri ye min fana bɛ k'an lajɛ nin waati in na an b'a fo a ye dantɛ foli min na maa minnu bɛ an dɛmɛ ka se ka nin ja sanuma ninnu sɔrɔ o de ye badara alu dumuya ye min ye demokarasi one o one maa bɛɛ lajɛlen bɛ fo k'u waleɲuman dɔn kunba eh, ba ɲina ma k'i kɔ i tun bɛ taama yɔrɔ la i ɲuman nana an bɛ dugawu kɛ hali bi ala ka kɛnɛya d'an n'i ma min ye minnu fana tun bɛ formation kɛyɔrɔ la eh, dakarikaw fɛ yen nɔ eh, île de gorée la an b'u bɛɛ lajɛlen fo institut de gorée formation a kuncɛla u ɲuman taala u ɲuman seginna an bɛ dugawu kɛ restitution sɔɔni sɔɔni an b'o baara fana daminɛ aw ye a bɛna o fana jaw sɔrɔ ni ala sɔnna ma inshala ne aw denkɛ balimakɛ ye abdu ture ka se ka eh, ɲininkali ta ka ɲɛsin maa wele ma o ye ne ka baara ye an ka maa wele tun mamadu bɛrite samiru jalo a fana jɔyɔrɔ ka bon nin baara in ɲɛni na kosɛbɛ an b'aw fo ka waleɲuman dɔn ka barikada a kan bɛ da aw ye n'ala m'an ka jɔ n'a jɔ an na an na ɲɔgɔn sɔrɔ dɔgɔkun fila nata in na inshala a k'an bɛn ala ka hɛrɛ kɛ mali ni maliden bɛɛ lajɛlen ala ka jamana in sankɔrɔta